otu a ka o si wee dapụta ọzọ n'asụsụ igbo nke ụbọchị tata na ama igbo onye unu na-anụ olu ya bụ agụbụzọ weketeghete agụbụzọ ndị igbo agụbụzọ abụọkwa na agụ ebukazi abụọkwa na agụ epekarịzie mana ike adịrọ agụ mana ike dị agụ kama na agụbụzọ ihe o ji wee pụta bụ na asụsụ igbo agaghị anwụ aga m ebute ụzọ wee na-ekwu na-ekwusi ike wee na-asị na asụsụ igbo agaghị efu na omenala igbo agaghị efu ma ncha ma ncha ee eh? ọkwanụ onye sị na ọ ga-efu o kwuzie n'ife o ji wee ga-efu maka na agwọ rụba agba o lokene nsịkọ ka ị fụ otu o si ya adị ee eh? ụtịrị na-agụkwanụ mbe mana nkirike ya agaghị ekwe ee eh, unu aghọtago ife a na-ekwu ee eh, maka na ọkwa mba na-asụ n'onu n'onu kpatalụ ndị ji ana n'ụbọchị abịa ha ee eh, ebine a mara ntị alụsị nwe ya maka na ife adịghị eme na nkịtị ngekwara m malụ ya bụ ihe na-egbu ebi hmm? nke onye ji ya jisie ya ike ee eh? ọ dịka ya jee ọ dịka ya ejena onye bụ na ọgwụ na-atụ ee eh? mana onye ọbụla okwukwe ya siri ike onye kpebiri na ya nwee mmeri ọ na-eje n'ihu ọ na-eme n'azụ ya ọ na-eje n'azụ ọ na-eme n'ihu maka na ụwa bụ onye lie obi ọ bụrụ dike eh? ọkwa ị na-aghọta ihe m na-ekwu maka okwukwe onye na-edu ya aga ụmụ igbo nke onye chirinụ ya zerenụ ihe anyị ji wee na-aga tata bụ ilu igbo ilu igbo bụ kem kem kem gị onye amaghị ilu igbo ị ga-anọ ebe ahụ a kpachaa nkata dị anya onye ọbụla alasịsịa ị na-ajụ ekwughọzi okwu nwa igbo wee na-asị o na ilu bụ mmanụ igbo ji eri okwu i jee na nke ndị maara ife bata nnewi n'ụbọchị nke tata maọbụ ị bata akwaihedi ha bido na-akpa nkata bido ilu ị kpachaghị anya e lee gị maka ị yaha anụ ife e kwuru onye ọbụla na-ana isi nọdụ na-eche ka ị mata mgbe e kwuru ka e kwuo ka e kwuo ka ị wee sịa ka ị wee sịa ya bụ igbo wee na-achọkwa na-ekwuo wee na-asị na onye ọbụla a tụchara ilu wee kọwalụ na ego e ji wee lụ nne ya lara n'efu onye ọbụla a tụchara ilu wee kọwalụ ego e ji wee lụ mama ya nne ya nne nke mụtara ya n'afọ lara n'efu ya bụ gị nwa bụ onye igbo ị ga-ama inu igbo ị ga-ama anya a tịrị atị mata anya e gwuru egwu i tosiri ịmụ ihe niile n'ala igbo nne ya egwu anya o nwere egwu a gụọlụ anyị mgbe anyị pere mpe a sị oge a mụrụ nwa a sị nne gị gwa gị okwu mara ihe o nna gị gwa gị okwu mara ihe o were ehihie mara ihe o were anyasụ mara ihe o mkpọmkpọ aja amụta nwa ori na chi efoghị efo ọ bụrụ na a gụrụ egwu a n'ala igbo ihe ukwu mere agụ bụ ụzọ abịa m ọzọ anyị ga-agarube ka anyị gaa nụrụ ihe ndị a na-ekwu gbasara ilu igbo ọ bụrụ na ị ghọtaghị ilu igbo metụrụ m aka n'akara ekwentị ndị n'ihu onyonyo a aga m akọwara gị maọbụ ị bịa ebe a anyị anọdụ n'ama igbo kpapịa ya ọ dịghị ihe ọ ga-eri gị ọ dịghị nnukwu ihe ọ ga-eri gị kpatụrụ anyị aka n'eke igwe anyị ga-enwe ike kọwalụ gị ofuma ife ndị anyị na-eme n'ihe anyị na-edetuzi ya edetu ọ nwere oge ọ ga-adị anyị etinye ụmụaka anyị nọ n'ụlọ akwụkwọ enwee ike na-agụrụ ya ee igbo bụ igbo mma mmanụ rienụ ṅụọnụ kachanụ ma ọ bụrụ na ị mee ife gbasara ihe ndị igbo ọ ga-adịrị gị mma karịa otu o si wee dịrị ndị mgbe ochie maka anyị amụtara ọzọ jehova nke na-eke anyị nke a na-akpọ olise buru ụwa onye isi agha ọ ga-eme karịa ihe mba ụwa kwadoro maka na chi na-eche igbo dịka chi kere ndụ o nwere nnụnụ a na-akpọ ndụ kwọrọ ndụ akwụ cheta na ọ n'ama igbo ka ị nọ cheta na ihe gbasara igbo ga na-atọ gị ụtọ cheta na ọ agụ bụ ụzọ na-agwa gị okwu n'ụbọchị nke tata